pachitatu sabata imeneyi mabishopu wonse m'malawi muno anapempha kuti afuna akaonane ndi bwana pachitatu atapempha Honourable Deleza anandiimbira ndi telefoni pachiwiri kunena kuti mawa pachitatu mubwere ku Mtunthama chifukwa kumeneko mabishopu apempha kuti akaonane ndi bwana koma sananene kuti chifukwa chake chimene afuna akaonane ndi ngwazi ndi chiyani ndiye nthawi zonse kukapita anthu timakhala nawo kuti mawu onena bwana tinenenso mchichewa ndiye tinapita mabishopu anabwera opanda kukhala a- a- a chalichi tinali pawiri ndi amene tinali pa- pafupi pa msonkhano umenewu mabishopu amene anabwera kumeneko kunali Archbishop Chiona, a Bishop Mkhori, a Bishop Chimole, a Bishop A- Assolari ndi cha- a Chamgwera panalibe koma a Bishop Chisendera ndi Monsignor Roche waku Mzuzu koma panali wina amene sanali ndi- sanali bishop ndiye samati father Jiraye nditakhala amene muja olemekezeka a Deleza monga mwa masiku onse apereka kwa ngwazi tikuthokoza ngwazi anapempha mabishopu kuti abwere kuno mwawalola ndi awa ndiye ndipempha Archbishop Chiona kuti anene zimene abwerera archbishop chiona anayimirira ndikuti tabwera kuno choyamba ndikuonetseni mabishopu anzanga nkuchita introduction atsiriza introduction imene ija ndiye ayamba kuwerenga pepala mpepalamo sindingathe kunena zonse tsatanetsatane liwu lililonse koma tatuluka panja babawa amapasana moni ndi a- a- a- achi- achi- abi- Archbishop Chiona mmene timachitira potuluka tima timapasana nawo moni ndiye ndawaitana ndikuti baba ine mnyumba mwake sindikukhulupirira kusakhulupirira kwanga nkunena kuti munthu akamapereka ulemu kwa bwana amaoneka koma Archbishop Chiona mmene amalankhulira sindidaone ulemu wake ayi. chifukwa powerenga chipepa chawo po chinaku bwana amati you you you pamene pamwambo wake timati your excellency your excellency adachita your excellency kapena kawiri kenaka kumangoti you yu yu baba akuti "Ah, inenso naona ngati kuti kaulemu mmene muja kanachepa tisiyana timangonena kuti pokhala ndakuluakulu a mpingo mwina kaulemu kamachepera pamenepo panali pachitatu pa sabata yaphulika nkhani akunena kuti kuyambira ku Nsanje mpaka ku Karonga m'matchalichi akatolika wonse watulutsa kabuku wawerengera akhristu wawo wonse kabuku kameneka achita attack bwana achita attack boma achita attack chipani cha Malawi Congress Party. Koma kwadzera nchalichi ndikukamakanira nkhani za ndale nchimene National Executive Committee kuno inakwiya kwambiri nkukapempha kwa bwana ife bwana sangayankhe okha tiyankhe ndife msonkhano wake uno uno msonkhano wake uno chifukwa musamaiwale kunena kuti mukamanga nyumba mtawuni nambala yake ndi madidi wake amavomera ndi bwana office of the president kumeneko amadziwa kuti bishop wakuti ali nyumba mwakuti

chifukwa kwina kwake wena akakhala ndi mavuto a mpingo amapulumutsa ndi machiyamani achipaniwo kumidzi kwawo amapulumutsa ndi machiyamani achipaniwo hmm? kwina kwache anawaphwetsera mataya aino anaphwetsera mataya ife pofufuza anyamala lero kuti amwauza aziyenda bwino awo zamangofika nyumba zinazi mu- timaloma timaloma ndife mmene nkhani ndi imeneyo bwana chairman koma ife yatiipira chifukwa chati nchipongwe zikomo kwambiri
Ine dzina langa ndi Akapichira Musa mkhalapampando boma la Mangochi. Makamaka nkhani ine mpingo wanga ndi wa Chisilamu. Nkhani makamaka inandikhudza mu mtimamu pa nkhani yopezeka kuti ku Mangochinso alipo wina amene ali mgulu limeneli. Ndiye mumtima mwanga inandiwawa kwambiri Chabwino, tikudziwa kuti iyi ndi Kongeresi. Tipemphenso kwa akuluakulu kuti nkhani imeneyi ayiyang'anitsitse kwambiri kuti tione kuti kodi anthu amenewa amachokera pati. Kuyang'anitsitsa kumene ndikunenaku, nanga sikuli wofufuza amene azifu, ife sitifufuza kumudzi. Ndayipeza kaletu. Iyayi, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Iyayi. Makamaka nanga kulankhulaku Kwacha! Kwacha! Ndi Kulunga chairman wa ku Mangochi. Mundipatse 1 minute yokha. Eh bwana. Aliyense muno amvetsetse kuti umboni wonse tili nawo kuti mabishopu achikatolika Eh. atukwana ngwazi Anyoza chipani, achita zosayenera. Sitipitanso kwina kukafufuza yayi. Ndanena kuti muno moti kusiriza kwa nkhani imeneyo sitizayikambanso ayi. Ndiye tangofuna mutiuze maganizo anu kuti kodi ma bishop amenewa kodi tifutepo lero kapena bwanji nde zofuna ife basi Ah, wampando nkhani iyi kuti ine zipana ndimakulira mndu kupita tukunku chifukwa ndanena kuti ndamverani nkhani yandikwiza chimene chandikwiza apatseni mwayi popeza ndawongolera nkhani tsopano ndawongolera Mister chairman sitikuwafuna kwathu ife Assolari achoke azipita kaya ndi ku Italy azipita kuno kwathu kuno ku Mangochi sitikuwafuna achoke zikomo kwambiri ine ni Hilda Nyirongo chairman wa mama ku Rumphi bakatolika awa ndimakakopera na yesu bakatolika yudasi akatemwa nacho mmene na yesu yudasi atatemwana na yesu yudasi yesu akateni "Ah, uyu bakutemwa kawache kwani mwani iyo uyo ndi akendera mseri mseri mseri mseri mpaka akapangana na afiti awo

ireland wa ku ireland ndi, ndi akatolika aku ireland ndiwo awononga wononga mtendere mdziko la ireland southern ireland northern ireland ndiwo waononga mtendere kaviri kaviri kuli, kuli zipwirikiti zambiri kumene uku akuchitisa ndiwo amachachi ndiponso ambiri ndi akatolika uyo Monsignor Roche ndi wa ku ireland uku ndiye kukhala patali ndi kwawo uko kukhala kuno akuchita practice za komweko kwa ife kuno ndiye kupeza mabishopu akuda opusa monga a- a- a- a Chiona awa kuona monga a- a- a Chimole awa kuona wena awa akuchitirapo practice anthu awa tiwasatire ma bishop awa tikumane nawo tikumane nawo pokumana kwache tisankhe akuluakulu angapo komweku Aka- akakumane na awaitane akama- ala- akambe nawo Kwacha! Kwacha! Ziwani kuti mwakalipa ngati mukufika pakuti tikonze mawa ndiye kuti mwakalipa kwambiri munthu kuti aoneke pamaso pano apa Amukonzatu. Ndiye, ndiye. Ndisanapereke mwayi kwa mikono ina. Ndafuna kuti ndikukumbutseni wani mmene ayiyalira ayiyalira nkhani olemekezeka minista atembo ndikuzabwera olemekezeka bambo Juma ndikubwera azibambo uku kubwera atsogoleri azimayi uku ndikubweranso othandizira uku nkhani ikufunika ansa imodzi lero zuwa lisanalowe ndafuna ndikumbuseni chimenechi popeza ndi malawian bishops ifeyo ngati chipani under Kamuzu ndi boma under Kamuzu sitikuwachita recognize kuti amenewa ndi ma bishop a chi Malawi nde achoke. Summary number one, chifukwa pali maganizo ena kuti mwabwerese kuno, mwabwerese kuno. Tsopano ndifuna ndikuwuzeni ineyo ndichita declare my interest ngakhale ndili chairman kuti bishop chimole ndi chiona abwere pa gate apa yomanga Ngwazi kuno ife tipha salowa apo yayi tipha anyamata a youth league awa sangalole kuti kapirikoni kwacha kwacha ifeyo sitingalole kuti kapirikoni asibusebwenjise kwapa yayi sitilola ndiye nkhani imeneyo yakuti abwere abwere mutikhululukire ine dzina langa ndine hilda manjamkhosi chairman wa azimayi mboma ino la lilongwe komaso mpingo wanga ndi ccap ndineso mayi wachigwirizano nkhani imeneyi kumpando njosautsa kunena kuti kodi nkhani imeneyi ife tiyankhule cha mtundu wanji kodi nanga iwowa mpingo wakatolika umenewu tiusungiranji ife pamene mpingo mboni za yehova kuli tiusungire cha icho tiusungire mpingo umenewu nja akalowa mipingo ina iliyonse akalowa mipingo ina iliyonse kaya azikavina chinamwali kaya azikameta chisamba azikawombera manja nkhani imeneyi kumpando ngwazi walola kuti ifewe mkomiti muno tikambirane sana ngati ife atsogoleri takhumudwa nayo nkhani imeneyi ngati kuli mboni za yehova zimene ife tidavomera kuti sitikuzifuna chimodzimodziso tchalitchi imene sitikuyifuna komanso pomaliza a chimolewo lero lomwe lino Afe ndithu tisazungulire anga kufa ngoononga ndi fiti afuna kufunira zoipa kamuzu timkonderanji ife satana chiboliboli ngati chimene chija chigalu chachabechabe chilukukhala mtauni muno chifukwa cha utsogoleri wa ngwazi ameneyi atitukwanitsa funso mujonenera muja kuti timkodzera ife anthu akazife sadziwa kuti timakodza mutikhululukire timkodzera timkodzera ife tikhoza kumvulira ife amenewa atachita zake amachitazo timakoti hoja kodi mabishopu amenewa akayima kugome namatilalikira ndatenga mkwene uja

sitikuwafuna amenewo kuti apite apite kuti kayanga ku lilongwe kaya kumchinji kaya ku blantyre ayenda msewu uti akakhala nyumba iti Nyumbayo mwini wake ndi Ngwazi, msewuwo mwini wake ndi Ngwazi, chilichonse mwini wake ndi Ngwazi. Mwina angopitatu kumwamba kwa Mulungu, mwina tikanapempha zimenezo kuti atsogole. Mawu ake ngoti atsogole kumene atamirako, ngati iwo anabwerera za Chauta, izizi si za Chauta iyayi. Tsopano watengera zinthu pamgong'o. Ngati munomo m'Malawi muli bata ndi mtendere, Chifukwa cha utsogoleri wanzeru wa Ngwazi iwo amanena kunena kuti muli chipembedzo cha ufulu muno kodi amatinamiza ndi anthu amenewowo ine mau anga ngonena kuti bwanji tiyambe taona kuti tiyambe tadikiza chifukwa munomo muli maso wa Kamuzu muli mano wa Kamuzu muli ife main body tiyambe taona anthu amenewo kuti tizikamba bwinobwino chifukwa tikamanena za nyumba zonse zimene wakhalamo ndi za Ngwazi. kuti kaya akhale muno mu Lilongwe, kaya akhale ku Dedza, kaya akhale ku Blantyre, kaya akhale mbali ina iliyonse, malo ano kapena dziko lonse, mwini wake ndi Ngwazi. Ndiye ife tikuwafuna kuti abwere muno msonkhano muno azanene mmene analemberamo, athandauze wokha amalemberanji, amathandauzanji, ndiye ife tiwaone. ndiyambe ndalekeza tikuwafuna anthu amene wowo abwere kwacha kwacha zomveka ndithu tamva mkwiyo wanu pempho lanu ndi chimene mukufuna kuti chichitike dzina ndine msampha mwale mkhala pa mpando wa boma lino la Lilongwe komanso mpingo wanga wa CCAP tingufuna osazungulira iyayi mmene mukunena kuti achimole akuyendera kuna mitete kakuti kanku kukasungu iyayi anduna tikonza mawa popeza ngwazi ali konkuno tima zina timango tichabwino ngwazi nkamanyamuka ife kuno tikonza zimenezi ndamuuza ngwazi kuti ife kuno ku lilongwe ntchito yathu timakonza boma lake ndi lino la lilongwe Si- sitisewera iya kani nduna ikangusewera timakonza ine pano ndikufuna ndikuuzeni ndili nawo amponda awalya ndipo mawa ndikufuna ndikuwuzeni nyumba imene imene ikutchulidwayo ya bishop yotinayi sikisogolo kufasogolo muyipeza kuti ili bwino ubwino wake sitigumula iya koma wangowona machine wokha kuti usereke sudzatuluka mnyumba imeneyi ndikubwerera kupita ku ofisi kwathu ukachita lipoti kuti asinachite kanthu kena koma tangumuze kuti wasatuluka tikulonjeza pano lero wasati mawa iya zimene tikunena za nduna ife zimene watichitira ngwazi watichitira zinthu zazikulu kwambiri ifeyo sitakakhala wanthu kufikirana pano koma anthu 5 iwo tingukonzakonza pano palilongwe 1 blantyre 1 uko Dedza 2 3 ku ku- ku mzuzu zimenezi izo mwina mwace sizivuta uzikonza iyayi Tikonza mkachetechete koma ngati mugone bwino tingukumva kuti uyu ali pathupi mwamchotsa mwina ali kumudzi kwawo chifukwa tisampeze kuti ali mnyumbamo iya anduna ndikuuzeni ife ngakhale atsogoleri onsewa akambe muno ntchito yawo nkuzaza komanso pointi yake inkukhale mwa- ngakhale muno te disiwe nasanganira kuti ah, iye ayi makamaka pamenepo kapena tikonzere mwakuti Ah, osatheka iya Koma cholinga chathu ife tikukonza anthu 5 5 yo tikonza chichewa chotukonza si- si chamasalera yeah simasalera ndikunena zimenezi nduna 1964 imfa yake inachoka kuno nachidzanja ukalowa ku zomba ndipo mukudziwa inu mukudziwa inu imfa yake ii, zinazitu timangunena ndiye tikunena kuti wina asachechemeya